o nwere ịma na ụfọdụ ndị bịa ba na-ata ndị Igbo ụta maka ibe na-eme na nwere ya ta ndị Igbo ụta na akpọmasị a kpọrọ ndị Igbo otegberi ọ dị akpọmasị a kpọ ndị Igbo akpọmasị a kpọrọ ndị aka chukwu dị n'arụ ibe na ọ bụrụ na ị na-eso ibe na-eme n'ụwa ịbụ na ilo riri nne ri nne ndị ọ wụ na aka chukwu dị n'arụ a na-ebusogide fa agha and ife eji ebuso ba nya bụ agha bụ ka ọ maka aka chukwu dị ba n'arụ chukwu bịakwa na ọ rapụkwa nya bụ mmegbu a na-eme ba ka ka o wee nwee ike ịgbatị ba agbatị ọfụma ọ bụrọ ndị Igbo mere eji eme ife na-eme ba nya bụ ibe akpọmasị ọ dịgo tupu a wee nụọ nya bụ ọgụ ọ maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo bụkwara ibe mere eji wee nụwa nyabụ ọgụ na mbọsị mbụ ọ wụ na edozie obodo ka onye ọbụla ra onye ọbụla kwuo okwu ewere eme ebe ọ ghara inwe ndị a na-ene anya karịa ndị ọzọ ibe mere na naijiria ara eme mana ana m agwa ndị mmadụ sị ba na nyabụ ọgụ ọ dị ka egbo na egborie ị bịa nee anya n'obodo naijiria ị achọpụta na ife niile mere eji wee nụọ nyabụ ọgụ between 1967 to 1970 a nụrụ nyabụ ọgụ ibe niile mere eji wee nụọ nyabụ ọgụ na-emekwa na naijiria nke nke taa igosi gị na ọ bụrọzi ihe gbasara ndị igbo ike naijiria agwụ ndị igbo ịma ndị mmadụ aghọtara ife na-eme na asị na mmiri si n'isi gbalụọ onye na-aghọtara ya ara aghọta ya mmiri si n'isi gbalụọ ị nwezie ndị nọ n'ọdụdụ ebe mmiri n'ọdụdụ mmiri sị na ba na-eme ka ka egbochie ebe ka ama ma ọ ya-edo mmiri ya ara edo mmiri gbalụ n'isi ọ bụrụ na achọọ ka edozie mmiri gbalụ agbalụ ejekwasị n'ebe ọ gbalụ wee dozie nya onye ọbụla bụ onye onye bi n'ime obodo ya ama ibe bụ nsogbu obodo nsogbu obodo ezorọ ezo nọ na ndị mmadụ na agwacha ndị na-eso ba asị na a na-eplay to gallery onye machara ife ọ wụ na o kwuo ka ọ na-atọ ndị ọ na-agwa ụtọ o kwuo nya ọ bụrọzi nke bụ eziokwu ọ ka m n'anya nsị na ọ na-adị m ka ọtụtụ ndị okenye anyị nwere nke ikpeazụ ha bụrụ ndị eziokwu ndị Igbo si na onye sịrị nwatakịrị ya jee jide nkakwụ ya enye mmiri ọ ya-eji wee kwọọ aka ịbazie n'anya nke ikpeazụ ewezie ndị okenye ya ezie nwatakịrị sị nya je jide nkakwụ nwatakịrị eji maka na okenye gwara nya je jide nkakwụ o je jide nkakwụ o jidezie nkakwụ okenye na-ata asị nya je jide nkakwụ akwụchasị ya n'ụlọ isi ka nkakwụ nkakwụ na ọ dịzi ka nkakwụ ọ maghị ihe mmiri ọ ya-eji wee kwọọ aka mana okenye sịrị nya je jide nkakwụ nwatakịrị a sị nya je jide nkakwụ abụrụ na nkakwụ na-esi isi na ive o mere ive okenye gwara ya so okenye sịrị nwatakịrị nya je jide nkakwụ ghara inye mmiri ọ ya-eji wee kwọọ aka wee tụgharịzịa siazịa na nwatakịrị na-esi nkakwụ nkakwụ na nwatakịrị bụ nkakwụ ị na-anya bụ na okenye a bụ onye a ya-achọba ive na-esi chọwa ya ive n'arụ ibe ebe inu ka m na-atụ and ndị okenye dị otu a bụ ndị ka n'ọnụọgụ na ndị Igbo anyị taata ọ nya mere o ji wee dị ka ive na-emebi ọ dịzị ka na ụmụazị anazị ege ndị okenye ntị ndị okenye nwere ebe ha si wee mebie ive na onye vụ eziokwu ghara ikwu ya onye vụ eziokwu ghara ikwu ya ya ọ bụrụ na anyị edozi ive na-eme be anyị ma na anyị echighi azụ anyị echighi azụ gwa onwe anyị eziokwu anyị echighi azụ gwa onwe anyị eziokwu as long as ọ bụ na anyị ada agwa onwe anyị eziokwu ọ ya-avịa anyị arụ mana ive ndị ekwenyesi ike m maara bụ na chukwu anaghị agbakụta ndị ya azụ asụsụ igbo ji wee dị mkpa na onye na-agụ egwu ma onye na-eto chukwu onye ọwụna agụrụ egwu ụka ị gụcha nya ọ wụ na ị ka na-agụ n'asụsụ igbo ị ma na ọ kara nwa ebe egwu asụsụ igbo bụ asụsụ na-akpọni mmụọ chukwu asụsụ na-akpọni chukwu o nwere akwụkwọ m na-agụ elozogo m onye dere ya ọ na-akọwara m na asụsụ Igbo bụ asụsụ nke mbụ asụ amara m ma nne amara m enwere m ike iprove ya mana abụghị m onye dere ya dere ya extensively enwere ike ọ bụrụ eziokwu so anyị nwa bụ ndị Igbo ya akabara ka asụsụ Igbo ghara ịna o nwere egwu m gụrụ mgbe a mụpụta onye Igbo ka asụgharị ya Igbo o nwe ndị m vụ na Amerịka mụrụ ụmụ na Amerịka ụmụ va na-asụ Igbo nwee ndị m meeti na Kanada ụmụ va na-asụ Igbo o nwere ndị ọzọ m meeti na ka ive a na-akpọ na Germany ụmụ va na-asụ Igbo mana ị batazie na ala Igbo be anyị ebe a ị vụ nwatakịrị ya na-eto na Ọnịcha Ọnịcha bụ Ọnịcha Ọnịcha ado nke anyị maara ị sụọra nwatakịrị Igbo ma nne ya asị gị asụkwanara nwa ya Igbo gị sụwara ya oyibo ị na-eri ya anyị ma na akụkọ onye onye amachara ive onye amara ebe mmiri bido mabe ya ara ebe mmiri kwụsịrị na ive ndị Igbo na-ekwu n'okwu so na onwe nwerekwe na onye Igbo ọbụna a na-agwa ya okwu asụsụ Igbo ọ nara aba ya ntị ma na ọ nwere nsogbu ọ dị otu ndị a ka anyị na-akpala alụ ka anyị nwee ike ịkpọ onwe anyị nzukọ agwacha ndị na-asụ oyibo sị na you call yourself to a meeting ee ị kpọọ onwe gị nzukọ gị na mmadụ ara nọ na nzukọ a ị jụọ onwe gị ive ị na-eme kedu uru ọ baara gị ọ nwere nwere uru ọ baara gị ma na ị ga-enegharị anya mee n'ihe ọzọ ekenekwa m ụnụ n'uche nke ọtụtụ ndị mmadụ ekwuo sị na emezie naijiria na ọ ga-adị mma ụfọdụ sị hapụ naijiria na okwu ezi mmeta sị nyezie anyị nke biafra uche nke kee nke i che ka mma edowe nke a dowe nke a kee nke i che ka mma ya ọ bụrụ na asị m kwuo gee m ntị ya onye igbo anaghị eti aka n'ibe nwere isi ekwuru m sị gị na mmiri naijiria gbalụ afụrọ m isi ya naijiria bụ obodo asị na erigi obodo erigi erigi naijiria erigi already so nwere ịwere otu ọrụ asị na ndị nweje na-ayọ a na-ayọ ka arapụ ndị igbo ka ndị igbo bụrụ president na 2023 a na-akọ ya ọwụla akụkọ population naijiria before ndị afọ ndị ndị ndị ndị army abịara ịbịa were ọchịchị wee gatọgide naijiria agatọgide naijiria agatọgide naijiria ndị igbo anyị bụ ndị kacha n'ọnụ ọgụ n'obodo elu ụwa abịa na eh, na ndị na-arụ ọrụ o nwere ndị ka ndị be anyị mana o nwere ka esi wee bido ya and ndị bidoro ya nwe ibe e bu n'uche wee bidie ibe e ji wee bidie ka agwụ ndị na-asụ ebe na ka ka e wegharị ya ka ibe si wee dị ka ba wee nọrọ n'isi ya- n'isi ya nsogbu e nwe na naijiria nke tata bụ 1999 constitution ọ ya bụ akwụkwọ na-achị anyị ya bụ akwụkwọ ndị derie derie ka ọ banyere ofu ndị ka ndị ọzọ niile bụrụ ndị na-agba odibo na-agba odibo gbagide odibo wee nwụọ ị vụ onye igbo sị na ike naijiria agwụghị ya ive ọ na-akọ nwee ike ọ na-ewe gị iwe mana ive a na-ekwu bụ eziokwu ọ bụrụ na achọọ ka naijiria dịrị gawa ọ ya abakwala ndị Igbo uru maka ibe o ji balụ ndị Igbo uru bụ na ndị Igbo anyị bụ ndị na-azụ ahịa ndị Igbo anyị bụ ndị na-ejepụ ejepụ ndị Igbo anyị bụ ndị na-achọ ịba ebe e kwu sị abana aba ebe e kwu sị abana aba ndị Igbo ya abịa ibe eji abịa bụ ka a mara na ebe a sị esi abana nwere ibe dị na ya onye Igbo ya eje ka onye mara ibe dị n'ime ebe a ọ bụrụ na eputuo na edozie obodo ọ wụ na ụdị constitution anyị ndị naijiria ji aka ba dela onwe ba bụ ụdị ndị edere mgbe ndị ọcha bịa colonize anyị na-akwara ya rapụ ama nye naijiria ọchịchị ibe e ji wee nye anyị ọchịchị na-ekwu na every region ya anọrọ onwe ba na control their resources enwezia small control from the center ọ ya bụ independence constitution e ji wee nye naijiria independence so ọ bụrụ na naijiria ya emechaa gaba n'iru otu o si wee dị otu wee si agatakọ ịma na ọkwa that constitution bụ ife ọ bụ na eme buchiete ya azụ obodo a dị mma all this cry of ana ndị nke a sị na a na-emebi a na- a na-emegideba ndị nke a ekwuo na anaghị emegideba ma ndị na-emegide na-ekwuo ndị na-emegide na-asị na anaghị emegide ma a ma na a na-emegide ife niile ya akwụsị ma ọ bụrụ na anyị nwee ike ije weta that independence constitution mana ife ọchị ebe na ndị a tinyere ndị 1999 constitution anazị achọ ikwuteka okwu nke a maka na ucheba na nke nwa dị va mma ife niile gbasara development wenaghị ya na exclusive list na only federal gọọmenti ga na-eme so development which is supposed to be grassroot abụrọzi from grassroot na ebe agatakọ local government election for example gọvanọ zi na-achị steeti enwezie faịnansị o jide lokal gọọmenti elekshọn na-agatakọ ka o si wee dị ya mma ọ bụrụ na constitution naijiria dị strong as ka o si wee dị na independence constitution mgbe anyị nwechara ma mayor ma ebe niile ka esi achị obodo development na-abịa from root ọ fọrọ ma na ka esi enwe development ee gọvanọ enwerọ ike ịbụ ya ga-ekpebi onye ga-abụ lokal gọọmenti ya mana ụdị ife a na-agatakọ kịta ọ ndị nọ na lokal gọọmenti ya ama onye dị va mma va ya etinye n'ọchịchị ogụtara bụ etinye onye na-akụzi nkụzi na praịmarị skuul ọgụtara bụ etinye onye na-akụzi nkụzi n'ụlọ ụka ọgụtara bụ etinye onye na-akụ ekwe n'obodo ọgụtara bụ etinye onye bụ alụsị obodo wee na ọ nya ka ọ chọrọ ka ọ bụrụ their lokal gọọmenti chairman ọ bụrụ onye ga-achị va ọ lokal gọọmenti chairman mana agatakọ ife niile na-eme n'obodo iwe na-abụzialụ nnọọ from isi ka esi a control everywhere ọ nya bụ nsogbu enwe ya bụ nsogbu enwe na naijiria so onye igbo si na ike naijiria gwụrụ ya ife ọ na-ekwu adịrọ njọ mana ndị ọnụ ndị ọnụ lulu n'okwu bụ na anyị etinye okwu ọnụ amala ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ eruola place edozie nya adọ nke a na-ekwu ebe o si wee bara ebe opi ụgbọgụrụ anyị need onye ọbụla ikweta na 1999 constitution adịrọ mma na ọ dị mma ka ewepụ ya n'akụkụ jee weta negotiated constitution nke a gbalụ alo onye ọwụna gbalụ alo ọ bụrọ nke mmadụ nọrọ somewhere ndị n'ọrụ a na-adesi anya edesie constitution sizi ya na anyị ncha dere ya anyị chena nwere mgbe anyị ji wee de o nwere nke anyị ncha niile dere e ji bidogodi ya ebido ya di ya ọ bụrụ na aya ya aka kwụsịgodo ụmụ steeti niile ekreti ya ọ bụ na ebe eji eri ego dismantụlụ ọ nya Nigeria can start again ọ bụ na Nigeria start again na sị kịta na e nwee Eastern region for example anyị enwe premier of Eastern region na were aka anyị elect ya onye ga-abụlụ anyị premier ọ bụrọ onye a nọ na somewhere a wee na-edecide na onye ga-eje chị ndị ya ndị ya na-eme ọ na-akụ ụda aka akọ ihe na-eme na Nigeria kịta ọ nya bụ nsogbu dị n'obodo a ọ bụrụ na enwee ike isọvụ nya naijiria ya atọ ụtọ naijiria ya atọ ụtọ mana that quest ka a wee bụrụ na anyị nwa na-achị na anyị ya-anọ n'isi bụ nsogbu enwere and ọtụtụ ndị bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala igbo anyị achọrọ ikwu e because of ego a na-enye fe ma contract a na-enye fe ma uru ba na-elite i jiziri uru uru ị na-elite i mechie ọnụ a na-egbu ụmụnna gị a na-ememina ụmụnna gị ndị igbo si na ụmụnna nwezuo akụ obodo adị mma obodo ovu onye na-avụ ụzọ ịma na onwe onye na-avụ ụzọ n'obodo a obodo ọ sọọsọ gị na-avụ ụzọ na bụ unu ịma na onwere na-avụ ụzọ ive e ji malụ ndị igbo na onye igbo vụ ife dị mma ọ kpọọ nwanne ya ọ sọ ndị igbo na-eme ya ọ na-azụ avịa ọ kpọta nwanne ya kụziere ya o kụziere nwanne ya onye ya egosi azụ nya bụ avịa onwe ndị ọzọ na-eme ya onye amarọ ive ndị group ndị amarọ ive asị gị na ndị Igbo afụrọ onwe fe n'anya na-akọgheri o nwere ndị ka ndị Igbo fụ fụ n'anya fụ onwe fe n'anya ọ because of ịhụnanya ndị Igbo fụrụ onwe fe ka ndị Igbo ji wee nwee ike survive from 20 pounds a enyere anyị after the war wee nwee ike nọ ebe anyị nọ taa ebe gịdekọta anọ ndị Igbo bụzi ndị ndị nwezi airline Air Peace airline bụ the biggest airline na-agba na Naịjirịa taata bụ onye Igbo nwe e upon mgbọ niile na mgbọ niile a na-agba ya ọ ka na-emekwa ive ọ na-eme ka na-aga n'iru ọ bụrụ na Naịjirịa government nwee ike inye nwa nwoke Air Peace ụdị support a na-enye Dangote for example anyị aka ama ebe ọ ka anọ ọ bụrụ na ụdị support a na-enye Dangote na-enyere ya ma Innoson va na enyere ya ma kedu ava nwoke nke nnewi nke na-ele cement nke ọzọ na-ele cement ibeto cement na ndị ọzọ niile mana ọ nsogbu e nwere na naijiria bụ na o nwere ndị ya kwenyere na nwere iburu waba na o nwere because a na-enwe fear ị watch ya interview emere emegbu a na-enwe fear na ime nyerebe na onye igbo opportunity na ọ pụta karịa gị ọ bụrụ na onye igbo ya akarị gị ọ na n'aka ya ọ na-abụzi ka i wee gbuzie onye igbo ka ọ ghara ịkarị gị naijiria eprovidrọ a level playing field for onye ọbụla na onwe ndị ekwenye e na na onwere ive ya eme ka e, ba gaa n'iru maka a na-enwe fear na ba gaa n'iru ba dominate ya ọ bụrụ ya bụtụ ọ bụrụ na unu bere ivo na mma na ndị igbo aga na-aga n'iru arapụ ndị igbo ka ndị igbo jeruzie ebe biri bebe n'iwechita na that independence constitution enegotiate enegotiate ndị ọcha ndị ọcha bụ ndị ndị bịa colonize ya unu before wee nye unu independence na ọ nya bụ constitution nke fa kwetara na ọ nya ka anyị ji wee chịwa obodo na ọ bụ na emerọ ya na aga na-enwe ọgba aghara n'obodo a ọ bụ na ewechiete ya azụ naijiria ya adị mma ma mụ amarọ the reason na ọ eji wee na ama ekwe wechiete azụ ife na-abụ ya iwechiete azụ bụ greed ọ greed greed of some people oke ọchịchọ ọkọchị ya eme ka abịa were oil rig dị n'obodo mmadụ keere ndị obodo ndị ọzọ ka erie ndị ọzọ ndị dị ndị nwe nya bụ mmanụ na be ba ndị chukwu nye nya bụ mana nya bụ mmanụ elurozi fa aka fa na-akpọ mgbụsị nyere m aka o nwere na-egebe ntị enwere somethings na-eme n'obodo ọ bụ na o nwere n'obodo ọzọ ọ ya emegbu mana ọ na- ịmana ịmana mgbe ụfọdụ ọ- ọ- ọ- ọkwa na o- oke nọ n'ụlọ na agwa nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga

to do with tigbuo zogbuo aka m na ọkpa m adịrọ ya mụnwa kwenyesiri ike n'ịkpa alo ịkpa alo dialogue amaka anything ọbụla ọ bụ na anụcha ọgụ niile a na-anụ emechaa alo ka a ya akpakwa wee wee kapie nya bụ okwu ọnụ anyị maara ebe nsogbu si ị watchie interview Obasanjo mere ụbọchị ya ga-eme ya na Channels gegide ya ọgwụ onye maalụ Nigeria problem ọ pụtakwa ọ ka na-agwa gị na o nwere some areas bụ no-go area ma a na-ediscuss ife gbasara Nigeria na o nwere area bụ no-go area that place a sị na ọ no-go area bụ ya bụ the problem of Nigeria so somebody sị na ya na ana na-ediscuss Nigerian problem wee na-agwa gị na o nwere place bụ no-go area mana gị nwa na gị ma na ọ that place a sị bụ no-go area bụ the problem ị mara na that meeting bụ meeting ndị iberibe that meeting bụ meeting ndị iberibe ọ bụrụ na a na-akpa a na-agwọ nsị odo anya na anarọ esu ose ee ọ bụrụ na anyị kpebie na anyị ya ediscuss ọnụ na anyị na-akpa alo maka ka a esi wee solvuo nsogbu dị n'ime obodo o nwerọ ebe ya abụ no-go area a ya etinye ọnụ ebe ọbụla emechazi ya wee chịkọtara ya mana ọ bụrụ na abịa gbaji anyị aka gbaji anyị ọkpa before anyị ebido ịkpa alo sị anyị na o nwee ebe bụ no-go area anyị were na nsogbu dị ọ ebe a na-abụ n'obodo a eziokwu adịrọ n'obodo a onye that eziokwu adịrọ n'obodo a mere anyị ji wee nọrọ ebe anyị nọ and ebe ọ na nọ na-ekwu aha sị ntụgha na ngwegha bụ nsogbu kedu ka o ji bụ na abatakata n'obodo a ma ndị a ya eje jụọ ese eje chọwa ndị nwe track record of asị ndị nwe track record of of ịkwụ iche ịkwụ iche from ebe ndị mmadụ kwụ abịazie ọ bụrụ ndị a bụ ndị a ga ị fụrụ na ndị na-eme that thing bụ na ba achọrọli ndozi na ba bu n'uche ịkpasa obodo bụ ebe a because ọ bụrụ na ịbata n'obodo o nwere ndị a maalụ bụ ndị eziokwu n'obodo na ndị na-ekwu eziokwu amaalụ nwere track record of ikwu eziokwu ava m bụ ogezu Jideọfọ ogezu anya ka Enugwu Ukwu okwulu ndị bụ na Ụmụnri alụsị na-eri azụ na Njikọka onye nyere nye nye n'isi onye na-atọ ekene m unu